mɔgɔ min ni lawa b'i la i b'a fɛ k'i ka lawa bila i bɛ sigarati de min wa i bɛ dulɔ de min wa i bɛ furakisɛ jugu fasugu o fasugu ta n'i b'a fɛ ala k'i bɔ a la i bɛ kalanden dɔ ɲini a b'a sɛbɛn bisimilahi rahmani rahimi wala kad ahidna ila adama min kablu fan nasiya wa lam najid lahu azman i b'a sɛbɛn siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn

sɛ senkala fila sɛ yɛrɛ sɛ min bɛ dun n'i y'a faga kuma min silamɛya ta faga cogo la k'a funfun o kuma n'i y'a wolo dɔɔnin sɔrɔ i b'o ja k'o mugu dɔɔnin k'a la e ma i bɛ sɛ gɛn fɛn la sisan k'a k'i da bɔ a la i bɛ bere ta k'a pako a bɛ boli ka bɔ yen sɔɔni a bɛ ɲinɛ ka na tuguni o kuma na n'i ye nin dilan sɛ sɛ senna wolo o de y'a jiri ye ala fana ye layidu di an fa adama ni an ba hawa ma k'u ka to alijinɛ kɔnɔ yan k'u kana gɛrɛ jiriden la ka jiriden dun u gɛrɛla jiriden la ka jiriden dun

ni maa min ka bolofɛn tununa i ka moto tununa i ka misi tununa i ka saga tununa i bolofɛn tununa i la i muso bolila ka bɔ i t'a taa yɔrɔ dɔn i b'a fɛ k'a ɲini maa o maa n'i bolofɛn o bolofɛn tununa e la a kɛra tununi ye o a kɛra u y'a suɲɛ ye o n'i b'a fɛ k'a ye i bɛ bɛlɛkisɛ den duuru ta i bolo kɔnɔ i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahimi n filɛ k'a dalu nin bɛɛ la i b'a fɔ dɔla maalu nabi jibirilu tɔlibu ha alahu yaati biha o kuma kɔrɔ ye di o kuma kɔrɔ ye ko o kuma kira belebele muhamadu sɔlɔlahu aleyhi wa salama k'o ka nafolo tununa jibirilu talibu ha ko seydina jibirila de bila mɛ ala fɛ k'o ɲini alahu yaati biha wa ko ala nana n'a fɛn ye ee ni kira ka nafolo tununna ala ka mɛlɛkɛw ka ambasadɛri jibirila bila k'o ka ɲini jibirila de wakalilen don dugukolo sanfɛla bɛɛ jiginni ka nɔgɔ a ma fan bɛɛ fɛ jibirila de wakililen don o la ko o kuma ko seyidina jibirila ala y'o bila k'o ka kira ka nafolo ɲini ko wa kira ka nafolo yera i bɛ nin kalan a siɲɛ duuru ka bɛlɛkisɛ kelen fili kɔrɔn fɛ ka kelen fili tilebin fɛ ka kelen fili banin fɛ ka kelen fili baba fɛ k'a duurunan bila i kun na i ka fɛn min suɲɛnen don a bɛ ye maɲaki n'a tigi ma na n'a ye a bɛ bo kɛ wa bo kɛ yɛrɛ tɛ dɛ a bɛ ye de n'a y'a kɛ ala ka barika don a la min ye min ye mali la o dɔnnen don kamanagan bɛ ka maa minnu bila fayida fɔ la arajo la maɲaki maɲaki kisɛ tɛ jaba la o dɔnnen don mali waajulikɛla bɛɛ mɔdɛli dɔnnen don ni min bɛ se fɛn na maliyɛnw b'a kalama ni maɲɔkala banfila yɛrɛ coron bɛ min kun na maliyɛnw bɛ bɛɛ mɔdɛli dɔn ala m'an bɛnna sababa ma kalanbali tɛ mali kɔnɔ koyi dɔ de ka dɔnta ka bon dɔ ta ye wa n'i y'a ye jama bɛ giri kuma bɛɛ ka na an ka fayidaw nɔfɛ ka an sɛgɛrɛ farafinna ani farajɛla u ye ko dɔw de ye n'o tɛ maliyɛn ɲɛ yɛlɛla fo k'a ɲɛ coronnen to an bɛ demokarasi jamana na maliyɛn tɛ sɔn maa si ye gansan

o kuma n'i y'a nasi bɔ i bɛ sugufiyɛ wolonwula buguri dɔɔnin k'a la ka juma misiri wolonwula buguri dɔɔnin k'a la jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma seretoronin i b'o dɔɔnin k'a la ka parifɛn kasa duman k'a la n'i y'a di jagokɛla min ma n'a tora ka dɔɔnin furufuru a ka jagofɛn na ou bien ka i mun ni dɔ ye ka t'i sigi a ka jagofɛn kunna a bɛ kiliyan caman sɔrɔ nin jago kɛ sɛbɛn in a bɛ suratu jumu'ati kɔnɔ kuma min na kira belebele muhamadu nana madinɛ k'a to juma seli la dɔ de nana ka na tamani gosi gosi ka mɔgɔw wele ka taa ko jagofɛn nana jagofɛn nana o don jama bɛɛ bolila ka bɔ kira nɔfɛ ka taa o tigi ka fɛnw nɔfɛ ka taa a san bɛɛ bɔra kira nɔfɛ o don fɔ cɛ tan ni fila o de y'a to dɔnnibaaw y'a daga dugu o dugu ni a juma seli jama bɛ maa tan ni fila bɔ o maa tan ni fila kɔfɛ hali ni kɛlɛ ko a bɛ bin dugu kan mɔgɔw bɛ sɔrɔ dugu kɔnɔ yen minnu bɛ se ka dugu kunmabɔ a dagara juma ka kɛ yen k'a sababuya kɛ nin de ye

ni dugu tilala i bɛ suratu talaki i bɛ jɔko fila seli ala ye suratu talaki i b'a daminɛ a daminɛ na k'a kalan n'i taara se sayaj'alu lahu ba'dal usuru yusuran i b'o kalan siɲɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba ka i ka papiye ko da jira ala la maa o maa n'i ye kalo kelen k'o kan i b'i ka papiye sɔrɔ ni ala jɛnna n'a ye n'aw y'a kɛ ala ka barika don a la n y'o ni silamɛ bɛɛ la ni maa min b'a fɛ n ka furu dɔrɔn o kuma n bɛn'o dalilu ni silamɛ bɛɛ la muso o muso n'i kɛra musogana i ka cɛko gɛlɛyalen don n'i tilala seli la i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahimi rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurrata a ayunin waj'alna lil muttaqina imaman siɲɛ wolonwula muso o muso kɔntinena nin kan i tɛ kalo saba dafa ni ala sɔnna dɔ b'i furu cɛgana o cɛgana kɔntinena nin kan i tɛ kalo saba dafa ni ala sɔnna a ma i bɛ muso sɔrɔ ni walijuru bɛ maa min na i b'a fɛ ala k'a sara n ye dugawu fɔlɔ min fɔ a ye ale fana b'a kɛ maa o maa n'i tilala i ka seli la i bɛ to k'a kalan bisimilahi rahmani rahimi alahuma ini a uzu bika minal hami wali gami wali kasali wali jubunu wali bukulu wa a uzu bika min galabati dayini wa kahari rijali maa o maa a bɛ to ka nin kalan ka caya walijuru fɛn o fɛn b'i la ala b'a sarali nɔgɔya i ma wa a ka ca na ala fɛ juguw tɛ bin i kan abada ko wa kahari rijali ala t'i karaba ka di cɛ si ma o k'i bolo fila k'i ku ye

Jeunes a ye baara kɛ dɛ aw caman bɛ tilen ka yaala k'aw ye jeune diplôme ye sans emploi fugarudenyakan don jeune diplôme sans emploi tiɲɛ tɛ an ma deli ka jeune si ye yan ko jeune diplôme sans manger o kuma n'i y'a mɛn i b'i ka dɛgɛ don kumu na i bɛ dɔw de ta kɛnɛ kan o kuma aw minnu ye diplôme sɔrɔ n'aw ma biro kɔnɔ baaraw sɔrɔ baara min n'o donna a garijɛgɛ la a y'o kɛ o de ka fisa ni fugaruya ye o kuma ni maa min b'a fɛ i tɛ baara la i kɛra bɛ diɲɛ jamana o jamana kɔnɔ n'i tɛ baara la i b'a fɛ ala ka baara d'i ma kuranɛ kɔnɔ suratu yusufa i b'a sɛbɛn walan na bisimilahi rahmani rahimi wala ma dakalu min haisu amarahum abuhum ka taa se suratu yusufa laban ma n'i y'a sɛbɛn walan na k'a ban o kuma n'i y'a nasi ko i b'a kɛ bidɔn kɔnɔ ka babɛlɛ jɛman kɛmɛ k'a la ka woso furabuluden kɛmɛ k'a la i b'a fɛ ka don baarada min na i b'o baarada bɛlɛ dɔ ɲini k'o bila a la n'i m'o baarada bɛlɛ sɔrɔ i b'a fɛ ka don baara min na i b'o tɔgɔ sɛbɛn suratu yusufa laban yɔrɔ in na o kuma ka parifɛn kasa duman k'a la o kuma jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko tile labato jiri ani jiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko ben ka wuli o b'a ko teliya kosɛbɛ jiri min benna ka tila ka wuli ale bɛ mago caman ɲɛ sɔɔni an bɛna s'a ka mago wɛrɛ ma ɲɛfɛla la o kuma na n'i ye parifɛn kasa duman k'o la ka to k'i mun n'a ye n'i tɛ baara la ala bɛ baara d'i ma n'a y'a kɛ ala ka barika don a la bisimilahi rahmani rahimi ni maa min ka entreprise jɔ k'a ban i b'a fɛ ala k'a kɛ jamama yɔrɔ ye maa o maa n'i mago bɛ jama la a caman ka n'i ka entreprise la jamako yɛrɛ de ka d'e ye i b'a fɛ ka jama baara kɛ i ka yɔrɔ ka kɛ jamama yɔrɔ ye o bɛ dilan ni kuranɛ aya min ye bisimilahi rahmani rahimi

aa n'o bɛna ka di maa min ma a sɛbɛn a n'a nasi diɲɛ bɛ girin ka entreprise kan a bɛ kɛ jamama yɔrɔ ye mɔgɔw man kan ka sugu jɔ abada n'u ma nin baara kɛ e m'a ye sugu dɔw bɛ jɔ an fɛ yan jama ma se ka bonya foyi tɛ mɔriw nin yɔrɔ de ma d'u ma sugu tɛ sigi gansan tulo gɛlɛya tɛ sugu sigi o tulo gɛlɛya tɛ dugu sigi o e m'a ye dugu dɔw ka ca san waa kelen ye jama ma sɔrɔ dugu dɔw sigilen tɛ tɛmɛ i k'a dɔn san kɛmɛ kan o kɛmɛ ko bɛɛ ye duguw sigibaaw barikaw tɛ kelen ye u ka dɔndaw tɛ kelen ye o kuma ni maa min b'a fɛ jama ka girin ka entreprise kan a gindo de filɛ nin ye ala m'an bɛnna sababu ma mɔgɔ min n'i bɛ taa kiri la n'i b'a fɛ ala ka kiri da diya i la bisimilahi rahmani rahimi i bɛ jɔko fila seli ala ye o kuma na n'i tilala i b'a fɔ kulna la takaf innaka antal a'la siɲɛ bi saba ni saba wa ma nasrun illa min indillahi wa yansuruka Allahu nasran azizan siɲɛ bi saba ni saba tuguni ɛ sabiquna sabiquna ulaikal muqarrabuna siɲɛ kɛmɛ saba ni tan ni saba n'i taara kiri la ala bɛ kiri da diya i la hali n'i kirikɛɲɔgɔn ye diɲɛ avoka dagɛlɛnden bɛɛ ta u n'u kɔnɔbarabadenw u n'u ka haramu dun u n'u ka hululu dun u n'u ka jangi dun ala bɛ kiri da diya i la o tuma nin ye kiri dalu de ye ni maa min ni jutisi porobilɛmu b'i dala jutisi la n'i ye nin kɛ dɔrɔn baara ka ɲi n'a y'o kɛ dɔrɔn ala b'a dɛmɛ kiri la n'aw bɛ tiɲɛ kan dɛ sabu maa o maa n'i k'i bɛ ala deli a k'i dɛmɛ a k'a sɔrɔ i yɛrɛ bɛ tiɲɛ kan maa min n'i kɛra silamɛ ɲuman ye n'i b'a fɛ ka taa hiji la i b'a fɛ ala ka hiji nafolo d'i ma a ye hiji dɛ hiji ye silamɛya jɔsen duurunan ye maa o maa n'i y'a nafolo sɔrɔ i ma sɔn ka taa hiji ti don alijinɛ na sabu silamɛya jɔsen duurunan de ye hiji ye silamɛya donkan ani silamɛya jɔsen fɔlɔ fɔlɔ shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah yara dɔw bɛ ka manamanakan wɛrɛ fɔ a la a bɛɛ nkalon fin kirikiri kirikiri silamɛya donkan ani silamɛya kuma fɔlɔ fɔlɔ la ilaha illallah muhammadar rasulullah a tɔ bɛɛ nkalon fin a tɔ bɛɛ dumuni denya kan a tɔ bɛɛ jama jɛrɛ kan silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ la ilaha illallah muhammadar rasulullah o de ye silamɛya donkan ye ani silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ silamɛya jɔsen filanan ye seli ye sabanan ye jaga de ye naaninan ye sunkalo suni ye duurunan ye ala ka so hijili ye maa maa ye hiji nafolo sɔrɔ n'i m'a kɛ tɛ kisi abada o tuma ni maa min b'a fɛ ala ka hiji nɔgɔya i ma jumasudonyaw fɛ wa azini fi nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli damirin yatina min kulli fajin amikin ni dugu tilala i bɛ nafila seli i bɛ jɔko fila seli ala ye n'i ye fatiya kalan k'a ban i bɛ nin kalan a bɛ suratu haji kɔnɔ siɲɛ tan ni saba saba maa maa kɔntinena a kan ni ala jɛnna n'a ye i tɛ san yɛlɛma abada ala bɛ sababu ɲuman k'i ye i bɛ t'i ɲɛ da makan kan n'aw y'a kɛ ala ka barika don a la ni maa min b'a la ko juru b'i la juru ka ca i b'a fɛ ala k'i kannajuruw sara bisimilahi rahamaani rahimi

juru b'an fɛn o fɛn na diɲɛ na ala k'a bɛɛ sarali nɔgɔya an ma ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jigin kira kan kira ka waati ni adamaden fatura kira tun bɛ ɲininkali fila de kɛ kira ka ɲininkali fɔlɔ fɔlɔ min fatulen filɛ ɛsike silamɛ don n'u ko silamɛ don kira b'a fɔ n y'a mɛn kira ka ɲininkali filanan a b'a fɔ min fatulen filɛ kɔri maa ka juru t'a la n'a fɔra maa ka juru t'a la kira b'a su seli nka n'a fɔra maa ka juru b'a la kira tɛ sɔn k'a su seli abada fɔ maa ka sɔrɔ min ko ko kira a seli ne bɛ juru in sara sabu maa o maa sara ka wali wari dɔrɔmɛ kelen to i la i ka alijinɛ don ma garanti o tuma maa o maa n'i bɛ to ka nin dugaw kalan ka caya wali juru minnu b'i la ala b'a sarali nɔgɔya n bɛ segin a kan lama ini awuzu bika minal hami wali bukulu wali jubunu wali kasali wa awuzu bika mina galabati dayini wa kahari rijali maa maa bɛ nin kalan seli kɔfɛ ka caya n'i ye cɛ ye siɲɛ tan ni saba n'i ye muso ye siɲɛ tan ni naani i ti sa abada ka walijuru to i la mɔgɔ min n'i sigora sigo la i ye sigo min ye a ma diya i ye fiyewu a y'i ja tigɛ a y'i siran ɔ i yɛrɛ b'a dɔn ɲuman tɛ ni dugu jɛra sɔnni k'i ka sigokan in lakale maa ye a kana a ka sigo lakale maa si ye fɔ maa min bɛ sigo dɔn ala kira ko ala ka nɛɛma ni kisi jiri kira kan ni maa min y'i ka sigo lakale maa ye mɔgɔ min tɛ sigo dɔn sigo kara n'a nɛre a b'a lakalenba fɔlɔ de bolo n'i sigora sigo la n'i y'a lakale dugu maa jɛ i y'a lakale maa fɔlɔ min ye n'o ko i ka sigo man ɲi hali n'i ka sigo ka ɲi ala b'a tiɲɛ n'o yɛrɛ ko i ka sigo ka ɲi o tuma ala b'a ɲɛ o tuma a kana a ka sigo lakale maa si ye fɔ mɔgɔ min bɛ sigo dɔn sabu sigo kara n'a nɛri a b'a lakalenba fɔlɔ de bolo i y'a lakale maa fɔlɔ fɔlɔ min ye n'o ko a man ɲi hali n'i ka sigo in ka ɲi ala b'a tiɲɛ n'o yɛrɛ ko a ka ɲi o tuma ala b'a ɲɛ o tuma ni mɔgɔ min sigora sigo la a y'i kamana gan a y'i jatigɛ i yɛrɛ b'a dɔn nin tɛ sigo ɲuman ye fiyewu o tuma ni dugu jɛra i bɛ daji tu i numanfɛ tɛgɛ kɔnɔ sɔni k'i ɲɛ ko i b'a fɔ bisimilahi rahmani rahimi asa rabbuna an yubadila lana khairan minha inna ila rabbina raghibuna siɲɛ saba k'a mu i ɲɛ na n'i ye muso ye siɲɛ naani k'a mu i ɲɛ na hali n'i ka sigo ka jugu ala b'i ka sigo yɛlɛmani k'a ɲɛ ala k'an bɛn sababu ma